Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ekenekwa m ụnụ wee na-asị nke onye chiri ya zelu ọ ka bụkwa mmụnwa Matthew Edochie onye nke na-ewetara ụnụ ife ome nke bịa mụta Igbo ọ bụrụ tata bụ izizi ị na-afụ m ana m asị gị nnọọ n'ebe a bụ bịa mụta Igbo ebe anyị na-enye nkọwa maka omenala Igbo nke asụsụ Igbo so n'otu n'ime ya anyị na-amanyegasịkwa ọnụ na-akọwa ihe gbasara omenala Igbo na-efegharị n'ilu akwụkwọ were ya na-akụzi ife ka ndị be anyị wee nwee nghọta zuru oke maka ya ụbọchị tata achọrọ m ka m nye nkọwa na ajụjụ nwanne anyị nwoke Okoye Michael Iloabuchi jụrụ m ọ jụrụ ajụjụ a nwanne anyị nwoke bi na mba ofesi wee sị na ọ chọrọ ka ọ mara ihe gbasara ọjị nke bụ eziokwu bụ na o tego e ji wee um, nyebe nkọwa anụnwa ee eh, mana ị mago na anyị ga na-akọwa a ga na-akụzi o nwere ike isi n'aka m wee mụta nwee ike isi n'aka onye ọzọ mana ofu mmiri na-asụkwa n'ite ọdịnala Igbo ji wee bụrụ ofu ya bụ ọjị be ndị Igbo ka anyị na-achọ ikwu maka ya ọjị bụ mkpụrụ osisi Chukwu Okike Abịama dobere n'ala Igbo O dewegasịkwara ya na mba ndị ọzọ mana nke bụ eziokwu bụ na ndị ọzọ na-ata ọjị Igbo na-agọ ọjị ọjị bụ afụhọ mmiri ma emeha akwụ dị n'omenala Igbo ọ nya bụ afụ ebini ma enihe dike dị n'omenala Igbo a bịa na omenala Igbo ma ọ n'ọgbakọ ndị Igbo ihe izizi ị ga-anụ bụ ka anyị waanụ ọjị ọ n'ịwa ọjị na ịgọ ọjị ka a na-anọ ekpe ekpere na-ebido omenala ọbụla Igbo na-eme a na-afụ ọjị ka mkpụrụ osisi onye Igbo na-eji akpọku Chukwu Okike Abịama ma na-akpọ ndị nna nna ya na-akpọ ndị ichie ukwu na ndị ichie nta dị n'ana be nna ya ọ bụrụ na e mewe omenala Igbo ma ịgba ndụ ma ịchụ aja ma ịnụ nwanyị ọjị bụcha isi sekpụ ntị n'ihe niile a ọjị ka ọ ya-abụ onye Igbo were ya tinye n'efere sekpuru ana wee yọọ mmadụ mgbaghara obi onye a na-ayọ mgbaghalụ agbazee abịa n'ukwu ọjị n'anị Igbo dịka anyị si mara na nwaanyị ada-alị enu ọjị ọ bụrụ na aghọta ọjị n'ogbe gbawa ogbe ọjị enweta ya na mkpụrụ ya ọ bụrụ na atụwa mkpụrụ ọjị ọjị adịzie n'ibe n'ibe ibe ọjị ọbụla n'anị Igbo nwere ihe ọ na-apụta ma gị marakwa na a na-enwe ọjị nwoke na-enwe ọjị nwaanyị ma ọ bụrụ na ọjị dị n'ibe ọjị bụ ọjị nwoke bụ nke nị nwere akara bido n'isi ya ruo na mgbada ya n'ibe ọjị akara ya na-akwụ ọtọ mana nke nị bụ ọjị nwaanyị ọ na-eme o bido n'isi gbadata na-elu ebe ndịda ya ọ chịsaa achịsaa o gosi na nwaanyị ka ọ bụ ya bụ mgbe ọbụla ị wara ọjị na-ene anya na ya ị ga-afụ ihe a na-ekwu o nwere efie ndị be anyị na-eme ma ọ bụrụ na achọọ ịsa ọjị ka a waa ọjị oge ụfọdụ nkolinko ụfọdụ ga-akpọ ya okuko na-ekpuchi mkpụrụ ọjị ha bịa ha ewepụsịa nya wee saa ọjị wee tinye n'efere ọ bụghị otu a ka esi eme ya ọ bụghị ọ dị eme a na-ahapụ okuko anwa tupu agọba ọjị ihe eji emere ya bụ na ụfọdụ na-eme ha gọrọ ọfọ ha na-achọ ịgọchi ọjị ntị ha ga-akọrụzi ogonogo akụkọ chefuo na ọjị ka fa na-agọ ọ nya kpatara okenye mmadụ bịa na-adala ọjị aka na-agọ ọjị o ji nwayọọ na-atụchapụ ukuru iku ya ahụ ọ na-atụchapụ ya tupu ọ na-atụchapụcha ya wee nee anya fụ na nkolinko ahụ agwụgo ọ ma na ọ gọtego ọjị ahụ aka mgbe ahụ o bewezie nya bụ ọfọ ịchafụ o gbubiwezie nya egbubi ọ chịkọta ya na nchịkọta o so n'ofu ihe eji emeli ya ọzọ dị ka ibe ya o nwere ife omimi ife nkụzi ọjị na-akụziri anyị bụ ndị Igbo maka na ọ bụrụ na ịta ọjị ị chọpụta na ọjị na-eburu ụzọ nuo ezigbo inu abịazie ọ dịka ọ bịa tọọ mewezie nwee obere ife ụtọ mgbe inu ahụ pụchagoro ọ na-akụziri anyị na abịa n'ụwa na ụwa na-enu inu na-atọkwa ụtọ ọ nya kpatara imirikiti ndị mmadụ tara afụfụ na-eme ọ dịkata obere chukwu esi n'ofu ebe bunie fa enu ụwa atọọ fa ụtọ ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye dị otu a ụwa na-enu gị inu akụ na mgbanụ na ụtọ ya ka na-abịa ọjị be ndị Igbo na-adị n'ụzọ naabọ e nwere ọjị ugo ọjị ugo ọjị a na-asọrọ nwa afọ ọ nya ka a na-ejikwa eje na mmiri ma ọ bụrụ na achọ ije kpee ile ọma na mmiri chetakwa na m na-akụzi ihe ọbụla bụ omenala Igbo anaghị m akụzi ya ka onye ụka nke m ji akụzi ya ka onye ọgọ mmụọ ana m akụzi ya ka onye Igbo ọ bụrụ na abịa be ndị Igbo waa ọjị ọ bụrụ na ọjị ahụ gbara ofu ya bụ na ọjị ahụ enweghị akara na o nweghị ka esi ga tụwa nya ị maa na ọjị dị otu a bụ ọjị ogbi ọjị dara ogbi bụ sọsọ ihe a na-eme ọjị dara ogbi bụ na a na-eweli ya dobe weta ọjị ọzọ wee gọwa ọfọ ka ife dara ogbi kwuo okwu maka na ọjị na-ekwu okwu ọ bụrụ na mmụọ ka a nọ wee waa ọjị ọ bụrụ ọjị ogbi ife a ga-eme bụ ewere uyom eweli ya wee jụchaa mmụọ akpụchachaa mmụọ anwa ewee weta ọjị ọzọ wee gọghasịkwa ọfọ ka ife dara ogbi kwuo okwu ọ bụrụ na awa ọjị n'ala Igbo ọgba ibe naabọ ị maa na ọjị dị otu a kụrụ aka ọjị kụrụ aka be ndị Igbo ka a na-akpọ ọjị aka oholi ọ bụrụ na a na-akwa ibu aka oholi n'ala Igbo ọjị dị otu a ka a na-eji were akwa ibu aka oholi ọ bụrụ na ịwa ọjị be gị ọ kụọ aka ya bụ ọ bụrụ na ọjị aka oholi ife ị ga-eme bụ iweli ya ififie ya n'isi ikwuo ka aka oholi mmụọ na aka oholi mmadụ ka ha baa ọfịa ọ n'ọfịa ka a na-awụnye ọjị dị otu a wee werezie ọjị ọzọ wee gọzie ọfọ maka ụbọchị awa ọjị n'ala Igbo ọ bụrụ na ọgba ịtọ ọjị dị otu a ka a na-akpọ ọjị ikenga akwụkwa naatọ ite esiri n'ọkụ ọ bụrụ na ọjị abụrụ ọjị ikenga nwoke waa ọjị ọ bụrụ ọjị ikenga ọ kwa nya kwesịrị ike ịta ya maka na ikenga onye adịghị ile esunye ọkụ anaghị enye mmadụ nka ịbịa na ọjị ikenga ọjị ikenga ị na-ene anya ibe ọjị niile ahụ na-abụcha ọjị nwoke ọjị nwoke ọ naghị enwe nke na-abụ ọjị nwaanyị be ndị Igbo a waa ọjị ọjị gbaa anọ ọjị a bụ afịa na anọ mbọsị na anọ Igbo ji wee biri be fa ị maa na ọfọ ị gọrụ na ọ dị ile mbọsị afọ na ọ dị ile mbọsị nkwọ ọ dị ile mbọsị eke na mbọsị oye ya na afịa na anọ anwa na o zuru oke n'ọjị gị maka na igbo nwere ụbọsị na anọ ma nwee afịa na anọ ọ kwa ụbọsị ka igbo ji azụ afịa ọ bụrụ na a waa ọjị be ndị igbo ọjị wee gbaa ise ọjị gbara ise ị maa na ekpere i kpere esego n'enu na ọfọ gị sere n'enu ezigbo ọjị ka ọ bụ ọ bụrụ na ọjị agbaa isii na be ndị Igbo ọjị dị otu a ka anyị na-akpọ ọjị okwu na ụka ọ na-eme ọjị dị otu a ife a ga-eme bụ e tinye aka n'efere ọjị anwa e wepụ ofu wee kwuo ka okwu na ụka mmụọ ka okwu na ụka mmadụ ya bakwa ọfịa i chighatazie azụ n'efere ọjị ahụ mgbe ahụ ọ fọzie ise ị maa na ọfọ a gọrọ esego n'enu ọ bụrụ na a waa ọjị n'anị Igbo ọjị gbaa asaa ị ma na ọjị salaka ọjị dị otu a a na-emeli ya salaka a na-esili oriri na ọṅụṅụ maka na ife ọma mere wee dịrịzie gaba ọ gbaa iri na anọ ya bụ asaa naabọ ị maa na a ga-eme saraka nkwa naabọ ya bụ na ibe ọjị niile nwere ife ọ na-apụta n'anị Igbo ọ bụrụ na a waa ọjị be ndị Igbo wee na-ahịrị anya o wee bụrụ na ibe ọjị na mmadụ n'ebe ahụ karịrị ibe ọjị dị n'efere ife a ga-eme bụ e jiri nwayọọ wee tụlibi ya tụlibi ya onye ọ gbara onye ọ gbaa ibe ya ka ọfọ ahụ a gọrọ n'ọjị ahụ ka onye ọbụla wee ketacha oke nke ya ọ n'ebe a bụ ịnyawa ọjị a ka omenanị Igbo na ụka ụka katọlik si wee yitebe obele maka na a bịa na ụka katọlik nke m bụ ofu onye n'ime ya ọ bụrụ na a gọzichaa olili nsọ fada ya bụ ụkọchukwu na-eke olili nsọ ka ehụta olili nsọ wee fụ na ndị ndị chọrọ ịnata olili nsọ karịrị olili nsọ dị n'efere ife ọ ga-eme bụ ọ nyawaba ya ọ nyawaba ya ka o wee rute onye ọbụla ebe ka a bịa na katikizim katọlik igbo wee jụọ na ọ bụrụ na ụkọchukwu nyawa achịcha na ọ nyawara jesu kristi a wee sị mba na ọ sọsọ achịcha ka ọ nyawara mana Jesu Kristi nọzuru anọzu n'ibe achịcha ọbụla ya bụ ebe a ka omenala Igbo na nya bụ ife ga-ene anya ọ dịka fa yite maka na ọ bụrụ na ọjị anyị ezughọ a tụwaba ya a tụwaba a tụwaba ya ọ ma rutecha onye ọbụla ya mgbe a na-atụba ọjị a ọ bụghị na ọfọ a gọrọ n'ọjị a na um, ọ yaha adịcha ile mba ọfọ a gọrọ n'ọjị ka bụ ọfọ a gọrọ n'ọjị ọ ka dịkwa ile na ọ ka onye ọbụla wee keta oke na ngọzi ya na ọjị anyị ọ bụrụ na mmadụ bata onye ọbịa bata be onye igbo ọ bụrụ na onye igbo enweghị ọjị na be ya ife ọ ya eme bụ onye anwa nawa ọ saa ịsa ọjị ọ sị ya biko nya akọkwana ya ọnụ ọjị na a ga-ejide ụgwọ ọjị ị ga-emerịrị ya maka na omenala Igbo dowere ya na onye ọbịa bịakwa ha be mmadụ na a ga-echeliri ya ọjị ma ọ bụ nwanne gị ma ọ bụ nwanne gị ọ nya ka e ji wee sị na ofeke amaha na nwanne ya bụ ọbịa ọ bụrụkwanụ na mmadụ abịa be gị a na-asọkarị ọjị Igbo abụọ anọ asatọ wee dịrịzie otu ahụ wee gbagowe ọ bụrụ na mmadụ bịa be gị ị kwesịrị ike ịsọrọ ya ọjị na abụọ ọ bụrụ na ofu ọjị ka ị nwere na be gị ihe ị ga-eme bụ i were ego ọjị i tinye n'efere ọjị ahụ o wee dịzie ịbụọ ya bụ ọjị na ego ahụ ọ bụrụ onye igbo ma omenala igbo ka ị wetara ọjị dị otu ahụ dobelu ife ọ ga-eme bụ o were ego ahụ o tinye n'akpa nke a bụ ọjị ruo ụlọ mana ọ bụrụ na ọjị a zuru ịbụọ n'efere o were ọjị ahụ o tinye ya n'akpa nke a bụ ọjị ruo ụlọ maka ọ na-eme ọjị ruo ụlọ o kwuo ebe o si nke a fọzịrị n'efere ka onye ahụ a sọrọ ọjị a ga-eburukwa wee bunyekwa onye sọrọ ọjị wee gwa ya na ọjị eze dị eze n'aka maka na ị ma bịa be mmadụ wakpo ya ọjị o ji wee bụrụ di nwe ụlọ ya bụ nkọwa dịgasị otu a bụ ife anyị kwesịrị ike ịma na ọjị ọjị bụ ọdịnala ọjị bụ ọdịbendị omenala ọkpụtọrọkpụ a na-emebe ndị Igbo ya bụ anyị ga-akpabili anyị ka anyị suo onye ọkụ ebe a o nwezie ajụjụ ọzọ ị nwere ike ịjụ anyị ị nwere ike ịbịa na ngalaba okwu idenyere anyị ajụjụ gị anyị ga-azakwa gị ya gbaa mbọ ka ị biere anyị aka n'akara ịfụnanya tụsara anyị ozi a na ọ ga-adị ụmụ Igbo mkpa ọ ka bụkwa mụnwa Matthew Edochie ka emesịa